sabali tiɲɛna ne y'a dɔn k'i bɛ n fɛ sisan ne tun bɛ k'i tɛsite de k'a lajɛ nin si tɛ tiɲɛ ye kungo in diya Fatu, n'i ma to ka nin kulenkena sɔrɔ ninnu dabila, i bɛ ne dusukun jɔ. E yɛrɛ b'a dɔn i ka di ne ye cogo min na. E k'a fɔ k'e bɛ ne ye ka ne to yen, k'i bɛ ne bila, o ni fɛn bɛɛ de ka kan ne ma.

ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na a bɛna fa man di e de ii kan'o fɔ sa bɛrɛ muso dɛsɛ ko tɛ o ne y'a f'i ɲɛna n ka chantier banna a finition de bɛ ka kɛ i furu sa ka bɔ sidi kun dɔrɔn i ka na an ta han ne ɲɛ b'e la dɛ e tɛ hɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ de basa bɛ dɛmɛ ka yɛlɛn kogo la nka ntori tɛ yɛrɛ bɛrɛ kan'o fɔ sa e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ e fɛ ne bɛ ka solution sugu bɛɛ de kɛ pour que ne bɛ se ka na joona n faamu sa e b'a dɔn e ka di ne ye n'Ala sɔnn'a ma n bɛna solution sugu bɛɛ kɛ i y'a mɛn wa kana dimi sa. lajɛ sa i ɲɛ bɔ tantɔ

Wa k'i teliya dɛ o fana mun kuma sugu ni ma ne bɛ furu wa Ne tɛ ka foyi de faamu quoi heyi n y'a fɔ i ye k'i teliya ka kuma fɔ i tɛ kuma de wa e tɛ cɛ de ye wa.

tɛ tile fila ye san fila depuis tile wolonwula kɔnsɔn bɔra la fo bi e ni ne kɔni bɛ yen tɔgɔ de b'an na dɔrɔn ko furu n'o tɛ ne ma nafa foyi y'a la walima ne ɲugun de bɛ i la n'a sɔrɔ ɲugun de b'i la o fɔ n ye kɛ E ka mɔgɔ ni hɛɛ kɛ Sina cɛnimusoya yɛrɛ de man di ne ni ye est-ce que i ye n faamu wa a t'i n'a fɔ ne tɛ e fɛ o ɛ ni ne bɛ ɲugun e la ne b'e furu wa Ni ne bɛ ɲugu e la fini b'e la jɔn y'a san i tɛ jaabi yan moto jɔn y'a san e bɛ dumuni dun k'i da jɔn b'a kɛ

aa i ma foyi y'a la fɔlɔ sina ne bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna kana ne lɛgɛ ta dɛ n bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma i y'a faamu wa n y'a faamu ne t'a sɔrɔ yan ne fana b'a ɲini cogo wɛrɛ la i ka segin a kan n m'a mɛn Sinali segin a kan n m'a mɛn ne b'a ɲini cogo wɛrɛ ko bɛna to taa faga tu tɔgɔ dɔrɔn façade dɔrɔn ko muso b'i bolo ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna yɔrɔ bɛ ne denkɛ dɔn walayi Ala n ye kali fɛn na fɛn min ka bon kali na ma ni ne y'o mɛn kun na dugu h i bɛ t'i kun bɛɛ bana yɔrɔ kɛ dɔ a kɔ dɔrɔn da yɛrɛ yɛrɛ ma sigi kɛrɛfɛ fɛ kuwa

E yɛrɛ ne wolo y'a sɔrɔ ne bɛ baara yɔrɔ la Kɛlɛ mana bonya ka cogo cogo kana sɔrɔ a ma i muso tɛ kuma tɛ k'a ka bɛn ta a tora t'i bolo ni tɛ sɛɛ an y'a sɔrɔ e y'a san d'a ma Bɛrɛ i bɛ fatu fɛ kojugu mun de tora ne ma min kɛ fatu ye n'a ko fɛn o fɛn n y'o ɲini ka d'a ma fatu de sago bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan nɔ Depuis Fatou furula ne ma, n ma deli ka n tɛgɛ wuli a kama, kuma tɛ ko n b'a bugɔ yɛrɛ. Ça va aller . Bɛrɛ. Fatu fɛ hali n'a sɔrɔ n yɛrɛ y'a fɔ k'a ka taga Fatu ka di ne ye hali bi

Ne b'a dɔn e tun bɛ nin kɛ i ye muso ɲɛnamaba de ye sidi t'i valeur dɔn ne de b'i valeur dɔn sidi tun man kan k'i ta cogo si la e ni sidi sutaw fara kilitaw fara aw ye dagawu te ne dun bɛ ka siran sidi kana nana ne sɔrɔ yan kana na siran o côté la n ka sance banna a tɔ ye deux semaines an bɛ yɛlɛma bɔ k'a ta bi la fo an yɛlɛma don i sen tɛna da kɛnɛ ma i y'a faamuya mɔgɔ si de tɛ nin ye yan

dun kɛra cogo di aa mamadu mamadu n t'a dɔn n b'a daminɛ yɔrɔ min na quoi sabula tɔɔrɔ ni ɲɛni ni degun min bɛ ne sinna nin kan daali masa Ala de b'a la Ka na ne ye ta walayi bilayi lazi tɔgɔ de ta tɔgɔ de b'a la tɔgɔ de b'a la tɔgɔ muso n y'o fɔ ne k'a fɔ ka da kun dɔ de kan i tɛ tilen ka kuma fɔ ne na wa furu kun ye jigiya de ye ni jigiya tɛ foyi furu la o kɔni o kɛlen furufuru de ne ka furu kɛlen furufuru de y'a f'i ye kabini don min na ne ka mariage kabini don min na ne ka kɔɲɔso bɔra fo ka n'a bila bi la y'a dɛsɛ ne y'a f'i ye ko diya ma tɛmɛ ne ni furumuso ɲɔgɔn cɛ i ko mun ah, a dun kɛra tan ne wa n bɛ se ka da maa min na ka n kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn de o ye mamadu de kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ n'i nana ni dilanko kuma ye ni nati fana o bɛ kɛ mankanba ye ne yɛrɛ ma sigi a bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ yɛrɛ a bɛ kuma dɔ fɔ n yɛrɛ bɛ yɛrɛ tigɛ ɲɛ a kɛra i n'a fɔ ne de ye muso

C'est impossible. San fila baloku muso bɛ e bolo e tɛ ka musoko kɛ e bɛ o san fila kɔnɔ jigiya jumɛn de kama bɛ kuma kɛ cogo di. N'a fɔra ale ɲini muso ye tuma bɛɛ n'i y'a ɲini a fɛ a bɛ kɛ mankan ye. a jo b'i la koyi a jo b'i la bi wa a jo b'i la sini e filɛ nin ye problème o problème kɔnɔ a bɛɛ y'i yɛrɛ ka problème laɲininen de ye depuis ko in daminɛ la e y'i tugu ne la n'an ko diya ye ɲɔgɔn ye teriya la ne yɛrɛ kɔni bolo tɛ teri ye o adama i bɛ ko o ko la i b'a kɛ jɛlenya de kan e y'a jira bɛɛ la i b'a fɔ e de ye muso in furu ne bɔra nin ko e cɛ kalama a mɛnna koyi nka ne tun b'a dɔn ka fɔ ko bi bɛ se i ma foyi y'a la fɔlɔ f'i k'a bila i kun na sɛgɛn mana k'i la cogo o cogo gɛlɛya mana k'i la cogo o cogo hɔrɔnya dɔ de b'i la hali sanu t'o sɔrɔ kana sɔn k'i ka hɔrɔnya bafouer hali ni fɛn t'i kun hali ni fɛn t'i kun dɔrɔmɛ fila min b'i bolo i jilaja i k'i muso furu o la o de ye halala ye n'i ye muso furu cogo min na i sago b'a la dɛ ni muso fana y'i furu ale de sago b'i la wa san fila ka dɔgɔn dɛ hali san tan N'a ko k'i kili ji tɛ bɔ, a ji tɛ bɔ, wa n'i y'a bɔ, a bɛ t'i ju datugu kaso la. Ne ye nin f'e ɲɛna a mɛnna. Kalabanciya, kalabanciya, a tɛ foyi lase hadamaden ma ni nimisa tɛ. Kalon mana san 100 boli kɛ, don dɔ la, cɛn b'a minɛ. E yɛrɛ bɔra milieu min kɔnɔ ka don nin furu in na, ne yɛrɛ tɛ se k'a imaginer k'a fɔ ko muso bɛ se k'e mara quoi ee! ko mana bilen cogo o cogo nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda de ye jo t'i bolo dɛ nka teriya la ne t'i labila n bɛna solution kelen f'i ɲɛna muso ye muso de ye an tile

He, e bɛ kasi de la? E ma fosi y'a la fɔlɔ. Ayiwa, bolibaden